Moni, ndine Jack. Ndiye kankhani ka anthu ena ake odabwitsa kwambiri. Uyu ndi Violet Jessop. Violet anabadwa mu October 1887. Makolo ake anali ochokera ku Ireland kalekale, ndi chifukwa cha mmene ndimanenera umphawi ku Ireland anasamukira ku Argentina. Nde Violet anakabadwira ku Argentinako koma patakhala nthawi anabwereranso, anabwera kukakhala ku England. Ngakhale amakhala ku England, moyo wawo unali ovutikabe. Abambo ake anamwalira, matenda osadziwika bwino. Nthawi imeneyoyo inali nthawi yonena kuti mankhwala anali ovuta, anali mankhwala ambiri anali asanachitidwe discover asakudziwika ndiye anthu ambiri akadwala amamwalira matenda onena kuti panopo anthu amachira amakhala bwinobwino koma nthawi imeneyoyo anthu akadwala amamwalira violet anali ndi abale ake 8 onse pamodzi anali 9 koma ana atatu anamwalira chifukwa basi kungodwala pang'ono matenda olo zifuwa zomwezi anthu amamwalira nazo kwambiri nde chifukwa choti abambo ake anamwalira amayi ake anapeza ntchito amakagwira ntchito mma- mashipi basi ntchito zosiyanasiyana kaya aziperekera zakudya kaya zitani basi koma nde akakhala pa shipi amakauta apita ku nyanja Iyeyu no nde amene amatani amasamala azibale ake amakhala ngati iye ndi amene amalera abale ake. Amayi aja akapeza ndalama atumiza, iyeyo basi kumakhala kumalera azibale ake. Anapeza kuti nayenso anazadwala pa nthawi imeneyo anadwala TB nde TB inalibe mankhwala nthawi imeneyo. Anthu ambiri akadwala TB samachira ayi koma Violet anatani atadwala kwambiri anazunzika nayo koma mpakana anachira popanda mankhwala nde Pasanakhalitsenso anapezeka kuti amai ake aja anayamba kudwala. Amai ake atayamba kudwala zinali zovuta kuti sangatheso kutani kukagwira ntchito. Ndi ameneno anampanga iyeyo kuti ah iweyo Violet upite uzikatani uzikagwira ntchito. Anapeza kuti anakapezaso ntchito ku chani ku company ya ma ship kuti nayeso adzikapelekera kaya zakudya kaya chani ankamutcha kuti steward. pa mu shipimo nde chomwe anapezako ntchito ndi white star line nde white star line tinayikamba kale kuti ndi kampani ija inapanga titanic koma ntchito yake yoyamba amagwira mu shipi yawo mashipi oyambirira hms olympic ndi akugwira ntchito mu, mu rms olympic akugwira ntchito mu rms olympic zinapezeka kuti panachitika ngozi mu 1911 iye ali pakali mu shipimo akugwira ntchito shipi yomwe amagwira ntchitoyo rms olympic inapezeka kuti inagundana ndi shipi ina dzina lake hms hawke hms hawke yo inali shipi ya nkhondo nde zinagundana inali head on collision yoopsa kwambiri koma anapulumukamo nde atapulumuka sanachite mantha anapeza kuti anabwerera ku nyumba anakakhala pang'ono kenako atachita recover from shock anabwereranso komano ulendo umenewu anamuyika kuti akagwire ntchito mu titanic ataipanga kumeneno titanic ija ulendo wake umapita uja Violet anayikidwa kuti akagwiremo ntchito ndiye Violet anapita kukagwira ntchito momo zoperekera zakudya kaya amagwira mu restaurant kaya ma chani ntchito iliyonse atampase kuti azigwira mmenemo amapanga ndiye itanyamuka ulendo uja inapezeka kuti imene shipi imakafika ku imene shipi imakafika pamalo pamene inamira paja anali pomwepo shipi ikumira iyeyo ana anthu ana atola kamwana ndi anangokanyamula kamwana kaja kumpasira ndani kumpasira violet kuti violet mwana uyu ukwera naye chani kwera naye lifeboat iye uja anadumphira mu lifeboat ndi mwana basi kupulumuka kwake kunali kumeneko anthu 1503 anamwalira iye anali gulu lotani lopulumuka nde ngozi yoopsa ngati imeneyi anapeza kuti wapita kunyumba kaye after atapulumuka anakhala kunyumba kuja anthu ankaona ngati ii sabwereranso pachani pashipi after ngozi yoopsa ngati imeneyo koma anaona kuti "Ih, sono ndiye ndizidya chani anabwereranso ku white star line kuja kuti "Eh, ndabwera nda- ndakhazikikano mutu wanga uli bwinobwino after ngozi yoopsa ija ndizagwira ntchito ndi anayambanso kutani kugwira ntchito mu 1912 anamwika mu shipi ina ya White Star Line yomwe dzina lake HMHS Britannic ndi amagwira ntchito mu, mu Britannic muja nkupe mpakana anapezeka kuti mu 1916 kunachitikanso ngozi ina ngozi yake yoopsa pashipi pomwepo inapezeka kuti HMS Britannic ija inamira Britannic anaipanga kuti izifananirako ndi Titanic. Mmene anaipangira first class chani kukongola kwake kubhebha kwake nde inapezeka kuti nayonso inachita ngozi ili pakati pa nyanja Britannic ija imamira. Violet uja ali momo Violet ati anadumpha anadumphira mu life boat koma life boat inapezeka kuti imayandikana mmalo moti izipita mbali ina inakokedwa imakokedwa ndi pamene panali madzi paja. nde zimapropela zinkafuna kuikhapanso lifeboat ija nde anadumphiranso mmadzi nkusambira anali anthu mmodzi mwa anthu opulumuka nde anapulumuka ma disaster atatu apanyanja komanso anapulumuka TB yonena kuti nthawi imeneyo imapha anthu koopsa nde anthu ankaona ngati kuti ii a Violet mpakana katatu. ngozi za panyanja sabweleranso anabweleranso tu kukagwira ntchito panyanja mpaka nakufika nthawi yomwe anachita ritaya anamwalira ali ndi zaka 83 atadwala mtima atakalambiratu koma anagwira ntchito panyanja moyo wake wonse kumirako sikumamuopsa chifukwa choti iye ankangopulumuka palinso munthu wina sanali iye yekhayo wina Archie Jewell, Archie anabadwa 1888, nayenso amakhala ku England, amagwiranso ntchito mma ship, anapezeka kuti mu Titanic analimo mmene imamira anapulumuka nawo. Atakhazikika bwino bwino atakachira after stress kaya chani anapezeka kuti wabwerera nayenso anapitanso kukagwira ntchito so mu Britannic. Britannic itamira, nayenso anapulumuka. Anapeza kuti wabwereranso kukagwiranso ntchito mu nyanja, komano ulendo amakagwira ntchito mu ship ina dzina lake SS Donegal. Ndakugwira ntchito mu SS Donegal, inali nthawi ya nkhondo. Nthawi yomwe mu, mu April mu 19 17 first world war inali 1914 to 1918 nde anapezeka kuti iyeyo amagwira ntchito mu ss donegal muja nde shipiyo anayisintha kuti ikhale ngati chipatala izithandiza anthu ma soldiers amene avulala chani nde iyeyo archie uyu akugwira ntchito mmene momo ma germans anaponya bomba bomba lija linamenya shipi iyi ss donegal and iye anatani anamwalira ulendo kachitatu ngapena anapeza kuti wafa pa pa ship. Amene anabhita record ya anthu awiri onsewa anali munthu dzina lake Arthur John Priest. John Priest nayenso amagwira ntchito pa nyanja, iye mu, mu ma ship, iye amamutchula kuti stoker. M- Anthu o- amagwira ntchito akatenga zakudya kukaperekera kwa anthu o- oponya makala mu moto aja kuti injini ziyenda izitani. Akugwira ntchito zosiyanasiyana, pena amagwira ngati fireman, koyamba amagwira mu Olympic RMS Olympic anakweranso Violet ija analimo itachita ngozi ndi itawombana ndi ship ya nkhondo anapulumuka, analinso mu Titanic anapulumuka, anakweranso ship ina HMS Alcantara inamira, anthu ena anamwalira mmenemo, iye anapulumuka. Kenako mu HMS Britannic anali momwemonso anapulumuka, kenako anakakweranso inanso SS Donegal yomwe inaphulitsidwa ndi bomba ndi ma Germans koma Arthur Priest anapulumuka ndi anabhita ma record a ena onse aja kunena kuti anakhala ma ship 6 oti achita ngozi koma kumangobwererabe achita ngozi nkumangopulumukabe mpaka na John Priest anapatsidwa dzina amatchedwa kuti the unsinkable stoker kunena kuti sizi munthu wanji kuti anakula sanakalambe kwambiri anamwalira ali nzaka 49 koma anamwalirira kwawo ndi zina osatiso pa nyanja koma ankatchedwa the unsinkable stoker nde anthu awawa ndi ma unsinkable zonena kuti muganize ngozi zonsezo koma kumangopulumuka ngozi zonsezo kumangopulumuka pakati pa nyanja poti anthu ena ngozi imodzi yomweyo ulendo nde ndangofuna kukambapo nkhani ya the unsinkables anthu amene samatani samamira ayi ngozi ingachite kutani ya panyanja zikomo kwambiri